Chukwu bịa nara anyị ọjị a gọzie ya ka anyị taa ya ka ọ dị anyị mma n'arụ tata ndụ tata arụ isi ike tata ịfụnanya tata ọganiru n'aha Jizọs azụbụ onye nwanyị. Onye ọmụka nne ya

N'ime na ọ na-abụ nwaanyị ruo na be di ya ọ bụrụ mgbe a na-anụ nwaanyị mgbe gboo ejede nụta nwaanyị ọ natarue o mee izu ịtọ nwaanyị eburu mmanya wee bunakwa be nne ya ọ bụrụ na o buru ya bụ mmanya na-ahụ nwanne m ewere akwụkwọ mmanya wee tiri ya ewere ogirisi eti n'ime mmanya ọ bụrụ na o buru ya bụ mmanya wee naruwe ndị be ya wee hụcha anya esie nri wee bi ya ọ nachikwa be di ya ọkwa ife e mere eme mana tata na-asị na ebuna mmanya izu na-atọ nya kọtara o ji abụ nwata nwaanyị bata be di ọnụ ha na ọ kpọkọrọ ngwongwo ya wee nabakwa anaba

ụmụ nwanyị ndị Igbo na-eme na ha bụ ndị sele nse apụta please do you have what do you have here I say you have shawarma no I don't take alcohol ha amakwa ihe bụ shawarma chee na ọ bụ mmanya ị makwa ihe bụ fio fio ị ma ihe fio fio na-eme ị ma ihe e ji bụọ ya fio fio ọ baa n'arụ gị o jide ihe ọbụla na-aya gị ọ fịọ ya fịọ fịọ ọ na-afịọ ọ ga-afịọpụ ya fịọ ya fịọ chaba simule chaba okodogwu batawa batawa okodogwu batawa batawa ebube chukwu ụzọ batawa batawa onye ji nji mee kene batawa Pete Edochie oke bi n'ajọ ọfịa mgbamgba egbe eji agbagbu enyi ofu ọnụ egbe gburu agụ mbamba dike akpọkwughị mmanwụ Pete Edochie mmanwụ igwe mmanwụ igwe mmanwụ igbo niile mgbe niile a na-akpọ agụ ọ nọ nkịtị Agaba Idu ọnọ n'enyi nke gori na Ọmambala ezigbo dike igbo niile Number one.

ọnwụ bụ elenu m aga m ịga nga ọ nọ ọkụ ndị mgbe ọ na-achọ ihe ịgbanwe onwe ha ọkụ ebili na-eri n'ụlọ mụ na maazị ifeanyị nwosu kara agba o were sị m na ndị igbo ga-ezukọta ka a kpaa ife gbasara omenala igbo na otu ọ ga-esi wee dịrị igbo mma m wee si Austria wee nataba ebe ka m nọnyere ya n'igbo ezuo m na-enye Ifeanyị 200,000 naira ọ eji wee kwado igbo ezuo a na-esi ya ka ọ dị na be anyị a. na awụ m nwaada igbo and ihe igbo na-amasị m ọfụma ọ dịghị ihe ọbụla nke sitere n'aka mmadụ efu ihe ndị a niile si n'aka chukwu arụ ike ego akụnụba ihe ndị a niile jupụtara n'ime chukwu nna m ụmụ nwoke isekpu ana wee na-enye nwaanyị mgbanaka wee na-agwa ya biko achọrọ m ka ị bụrụ nne ụmụaka m na ala ka ọ bụ kedu ebe o ji bụrụ ala ọ bụrụ omenala ndị Igbo ndị ọcha atọ nụgo na-agụ egwu Igbo ọ bụrụ just ndị be anyị nọ Igbo efu ndị ọcha ka fa na-eyi dị akwa anyị yi ife m ji wee yide ị na-aghọta so afụrọ m ka ndị be anyị ga-esi wee dolu nwa aran rapụbazie

ị ga na-atụ ihe dị ka ọkụ la-agba agba ọkụ la-agbagasị agbagasị ya wụ aha m oho ọkụ la-agba agba A na-akwụkwọ aka ebe a, sị kwuo n'aka, a chọrọ ya sị- wụ aha m oho Thank you so much. Thank you so much. Igbo ezue nwere mmemme ife ha na-atọka ha ma eme ife ka ọ dịrị Igbo mma nne mụrụ gị bụ aka nwa ọ mụ bụ onwe m ikwikwi o nwekwa onye bụ ọmụ ya ka isi mechazi ezawa ikwikwi maka arọ arọ arụchaghị afọ niile nwee isi aralụghị agụ rawu o nwere onye na-azụ enwe ị zara ngwere mba ọ na-ekwe n'isi ọ na-ekwekọ n'isi onye ọbụla gwara ekwe n'isi unofficially ọ mụ bụzi ikwikwi one of agụkwụ nri o fitiri gị biko ọgbakọ ndị igbo igbo anyị ji eme ọnụ ka anyị gbakọ n'ogbu onwe anyị etu anyị siri kọwara ndị amaghị ihe Igbo ihe bụ Igbo anọ m n'ime moto ebe ni sọsọ okwu m na-anụgodu from behind kwa behind wụ n'akụkụ ụlọ o kwesịrị beyond behind bụ n'akụkụ ụlọ otu a. Okay, beyond kwụkwa. Eh? Eh? ịdagbu n'ime ụlọ iwe anụ ọhịa sọsọ okwu ndị Igbo m na-anụ ọnụ mmiri okwu ha ihe na-ana atọsị m ụtọ so wee na-ekene Chineke na m bụ onye Igbo because ọ bụrụ na m abụrọ onye Igbo agụrụ kara ịgụgbu m na ụmụaka

na naijiria ka efe ntịrị gị iji ọgwụ so igbo so ga-ama maka a na-eme ya n'igbo steeti um, o include kwara na ya ga-alike set up igbo tv and so on and so forth yes sir so ife ọbịa ọ kpọrọ anyị ka anyị kwado ya maka na ọ na-agba aka wee eh, mee ihe ndị a niile okwu mụnwa ma ewe oge unu aga m eji 5 million naira wee kwado gị anyị bịa ka anyị promote onye ije afa igbo efu promotion ọ na-enye ndị igbo n'ịsụ asụsụ igbo n'iwelite omenala igbo with ndị nollywood ndị ọhịa ndị ochie ozi m ga-ezi ụmụ nwaanyị ibe m bụ ka a na-asụrụ ụmụazị ha igbo na igbo dị mkpa ka a- ka e wee nye ha tolite a na-asụkwa igbo ka afa igbo ghara ifu nwa ụmụ nze nwa ọnwa nwaanyị batara na ndụ omekanne ya mmira ka obido nwaanyị bara bụ omekanne ya omekanne ya bụ im moto Eh, na ihe eze gị ọ ka na ihe agwa ya ka o bute ụzọ doo ekene ekene ekene nwanne gị nwoke bụ sinetọ so emechago m ife mmemmeri ya ụnụ anụ n'ife akpọrọ mana mụ nwa ana m ejekwo nta tinyekwa nke m meweta 1 million thank you onye ije wụ ezigbo mmadụ ọ na-akwalite asụsụ igbo na-akwalite omenala igbo hinne so o jikwanụ omenala igbo ahụ wee na-agbasa ozi ọma ụwa niile na-emekwa ụfọdụ ụmụ anyị adaghị asụ igbo na-amụta ka esi asụ igbo na unu ya anabata m etu ọ na m si wee sọpọtụ taa na m enye onye ije 2 million naira ị gara ife a na-eme biko aka si n'elu kụba biko ka anyị tụọ ọnụ jizọs igwe

a sị na ebe ọ nọ kpọrọ m na m ma-abịa m ga-eji 1 million naira wee na-asọpọtụ kwe ebe a kpọrọ ya igbo ezuo nnewi ma ọ bụ anambra ahọs obodo dị n'ala igbo so ọ dịkwa ọ dịkwa mma ma ebe a sị na-emere n'abịa na-emere n'ebonyi na-emere n'enugwu ma ọ na-emere n'imo ọ ya amawụkwa onwe o doo anya na igbo zuru ezu

ọ wụrụ ife m wute wee nye anyị mana ife m ma-agwadowe ya ọ wụ na unu ya anụ from me and it will not be small His Lordship, Honorable Justice Mrs. Agatha Okeke, Adadiọramma, Honorable Justice of the Federal Court of Appeal, 500,000 naira. Many 1,000 pounds.